irisiya guerre daminɛla ko kuma ko covid banna wa ee eh, n balimaw a y'a tɔ lamɛn embalo de bɛ ka nin ɲɛfɔ makɔrɔn ye bi n ka forontora de bilayi asimi ni sigini kɔ asimi y'an bɛɛ faga asimi ni sigini kɔ i b'an ta tiɲɛ ala bɛ ka tiɲɛ d'i ma an ka taa a k'a la et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent es necesario

euh, est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour, la, pour finir la guerre. Il faut parler avec des... Ko, ale ni Poutine ka kuma la Embalo. K'ale ni Poutine kuma la, ko Poutine ko ko Macron jɔdaba de bɛ diɲɛ dafirili la. A ye France ka nanfigiya ye. n balimaw e a y'a ye mali y'i bolo jɔ faransi la diɲɛ bɛ ka faransi kɔ bila sisan embalo k'ale bɔlen putin fɛ yen ko putin ko ko makɔrɔn jɔdaba de bɛ diɲɛ sumali la o kɔrɔ ye min ye c'est la france qui finance toutes les guerres ça veut quoi tiɲɛni fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ faransi de a ye tɛmɛ ni kuma ye existe. Et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. Por eso yo pienso que es necesario

françaisw bɛ ka don ni bato ye bi ka t'u ka intérêt défendre jigi tɛ embalo la tun il commence à tenir les discours maintenant d'un vrai chef de l'état d'état sisan kɔni afiriki bɛ ka réveiller dɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ ka yɛlɛ a y'a dɔn sisan ko ni dugu kelen y'i ja jɔ bɛɛ b'a ja jɔ nin ye embalo de mankan ye tan ko libi mankan de bɛ ka jigin mali kan ko wa k'an k'a dɔn fana ko putini ko ale ma siɲɛ saba k'a bɛ makɔrɔn tɔgɔ fɔ ko makɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ k'a jɔda bɛ kɛlɛ na ko makɔrɔn ka t'o fɔ zelensky ye deux milliards deux milliards u ye deux milliards d'euros de don armement na ka taa ukraine la russie le premier jour en moins de 5 heures de temps la russie a détruit 27 cibles de l'ukraine amerika faransi amerikanw ni eropɛnw kun ye arme fɛn fɛn di zelensky ma a y'a bɛɛ détruit en moins de 5 heures de temps faransi ye minɛn fɛn fɛn ladon faransi bolo banna union européenne bolo banna putini seginnen filɛ ka ko ka taa fɔ zelensky ye ko makɔrɔn min b'a kɔfɛ makɔrɔn min bɛ fɛn na makɔrɔn sigilen bɛ f'a ɲɛ bɛ bilen ma fo makɔrɔn ɲɛ bɛ bilen nin ye nin ye le plus faible président de de de la CEDEAO nin de filɛ ka kuma ta Embalo ça c'est le plus faible président ma CEDEAO président min ka fɛgɛn ni président bɛɛ ye o de bɛ ka ci fɔ Macron ye tan ko Mali ka kɛlɛ ju pɛrɛbɛ u bɛ ka Mali kɛlɛ kun min na k'o tɛ o de y'a kɛ o don ko Union africaine ko ka eh, Tchad suspend Tchad ye fagali min kɛ combien de morts 50 et quelques morts Union africaine ko non k'u tɛ se k'a suspend depuis o don Embalo ninnu jigilamisɛnyara ala bɛ tiɲɛ bange dɔɔni dɔɔni mali fɔlɔ de ye nin sira ta mali accusera ko le mali central maintenant est fermé la frontière avec tous les pays ko mali b'a coopération bafouer mais bi les discours changent donc aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye aw ka da aw yɛrɛ la bi bi in na kun wɛrɛ bɛ faransi da la ni faransi ye kɔdiwari pɛridi c'est fini ni ko faransi ye kɔdiwari pɛridi c'est fini o ye sefa ko bannen a yɛrɛ ma présidentw ɲɛma b'a la ka tigɛ cpi kelen bɛ k'i ɲɛsin armée régulière ma o de y'a to chef d'état-major fana ko k'olu se ka terrorisme kɛlɛ k'a s'a dan na i mana terroriste faga k'i ye civil faga o président kelen bɛ taa cpi la o armée kelen bɛ taa cpi la alors que les terroristes sont financés par les occidentaux donc afiriki fana armew bɛ ka kɔmanse k'u yɛrɛ yira tugun aa farafinna bɔtɔ filɛ nɔgɔ la ha mali ja fɛn bɛ fɔ mali ko la ko halalaya halalaya ja n'i tɛ halala i tɛ halalaya kɔrɔ dɔn ja halala o kuma ye tiɲɛ de nin ye malini fitinin de wulilen k'i ja à travers son président asimi goyita diɲɛ bɛɛ la k'a yɛrɛ sɔrɔ bi

walahi mali faama dɔw de don u ma labɛn yɛlɛma kama dɛ faamaw dɔw ma labɛn yɛlɛma kama yuruguyurugu ye dugu labɔ bi administration kɔnɔ a ye opérateur économiquew labɔ a k'u ɲininka ɛ mali commerçant tɔɲɔna marché ditɔ i bɛ dix pourcent sara marché saratɔ i bolo bannen juru b'i la o wagati kelen contrôleur financier dɔw fana ko ko f'i ka wari di olu ma n'o tɛ i ka i ka i ka dossier tɛ sara commerçantw bɛ ɲini ka na wulu ko sara la mali commerçantw bɛ ɲini ka na si duguma fɛn bɛɛ gɛlɛyara. n'i donna bi dugukolo ee eh, a ye taa zone aéroportuaire kɔnɔ a ka taa lajɛ jɔn ni jɔn ka so bɛ yen bi mɛri minnu ye dugukolo di ka tila o mɛri minnu tɔgɔ bɛ papiye kan zone aéroportuaire kɔnɔ o mɛriw ma wele k'u ɲininka olu bɛ yen bi mais fantanw de ka so cira dɛ décision o de bɔra mairie du district la desɔn kelen kelen huit cent parcelle de b'a la du ba kelen ani kɔ o de tun bɛ ɲamakɔrɔ jalobugu la mɛ hali sini meri district de papiye di mɔgɔw ma hali sini u ma wele k'u ɲininka u ye ɲamakɔrɔ jalobugu ci masin tɛmɛna k'a bɛ taa kidalibugu n'i taara eh, onapu kɔfɛla la faamaw ka so bɛ yen yɛrɛ de mali ko tɔ b'a la ka gɛlɛya ka taa fɛ mali ko tɔ b'a la ka gɛlɛya ka taa fɛ yuruguyurugu ye fan bɛɛ labɔ mɔgɔ si tɛ se ka kuma tugun ɔ ko jujuw bɛ taa gɛrɛfu la n balimaw ni jujuw taara gɛrɛfu la ni jujuw seginna an yɛrɛ ka taa gɛrɛfu la an ka t'an ka hakɛ ɲini ee eh, n'i donna kalabankoro kati mara kɔnɔ i b'a fɔ ko dugukolo mankan de ka jugu n'i donna district de bamakɔ kɔnɔna la i b'a fɔ ko dugukolo mankan de ka jugu n'i donna fan o fan i b'a fɔ ko kunko wɛrɛ tɛ mali justice la ko dugukolo mankan dɔrɔn hali n'i ye so jɔ san tan san tan ni duuru i ma lafiya ɔ ko jujuw bɛna taa gɛrɛfu la k'u bɛ t'u ka hakɛ ɲini maliyɛnw ni an fana bɔ kuma k'an ka hakɛ ɲini dɛ an mago bɛ an ka hakɛw lakanani na an mago bɛ justice la dugukolo faralaw bɛ dugukolo tila ka dɔ bɔ ka taa di faamaw ma yan'a k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw minɛ k'u bɛ kuma k'a bɛ mɔgɔw minɛ k'a b'u datugu a y'u wele a k'u ɲininka a ye mɔgɔw wele a k'u ɲininka ko gindow da aw ma an bɛ ka kuma min fɔ n'a ye bagabagali bɔ a la maliyɛn bɛɛ bɛ a tiɲɛ dɔn i bɛ taa sɔrɔ dugutigiw bɛ ka taa kaso la u yɛrɛ ka dugukolo nɔfɛ o dugutigi joli bɛ yen min ye kaso kɛ a ka dugu jɔlen a ma min a ma bɔ ka na titre foncier créer a la ubiyɛn mɛri dɔ b'a ka dugukolo ta k'a di n'a fɔra i fa dugukolo jamana gɛlɛyara yuruguyurugu ye fanw labɔ u bɛ dugukolo ta k'a tila u bɛ tilancɛ ta u bɛ tilancɛ di faamaw ma ko purge u b'a tila bi i bɛ taa tribunal la i bɛ taa sɔrɔ kalabankoro kati kulukɔrɔ dugukolo mankan bɛ nin zɔni de la ka caya mɛ mɔgɔ minnu bɛ dugukolo di nin zɔni kɔnɔ u tɛ wele k'u ɲininka maliyɛn siranna ka sariya ɲɛ maliyɛn jɔrɔla ka justice ɲɛ maliyɛn jɔrɔla maliyɛn siranna n'a y'aw ka hakɛ ɲini sam ni silima aw bɛ na anw fana b'an ka hakɛ ɲini aw bolo aw kana an bila ka taa kaso la dɛ mais a y'a ka hakɛ ɲini cogo min na a y'a to an fana ka kuma aujourd'hui maliyɛnw mago bɛ justice la maliyɛnw mago b'u ka sariya la gudɔrɔn joli kun dalen don o gudɔrɔn minnu dalen don o bureau de contrôle minnu kan ka t'olu contrôler o bureau de contrôle kelen m'i sen da ka taa chantier lajɛ a bɛ cogo jumɛn asimi kɔsa in na de asimi ye pression wuli gudɔrɔn b'a la ka da miliyari joli jamana y'a bɔ plus de trois ans a chantierw bɛɛ jɔlen don ɔ a bɛ cogo di bi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sara wariba la k'u ka fantanw ka hakɛ lakana olu mago foyi t'a la mɔgɔ kan ka mɔgɔ minnu ka mɔgɔ minnu minɛ wari wari suyɛli baara la ka mɔgɔ minnu bali ka faso wari eh, eh, lakana ka ɲa olu yɛrɛ dalen bɛ k'olu lajɛ n'a tiɲɛna tuma min an bɛ sɔn ka taa kaso la taa k'a don ta bɔ ta alors que ɲɛmɔgɔ minnu b'u kɔlɔsi a y'olu ɲininka commerçant bɛ cogo di sugu kɔnɔ n'a fɔra k'an ka taa kasiki don o fana la ko ka taa kasiki don o la sanni tɛ sugu kɔnɔ foyi foyi tɛ yen i bɛ sigi kuma dɔ la a bɛ na cogo min na sugu kɔnɔ a bɛ segin ten o wagati kelen moto fila de jɔlen bɛ ka taa mɔgɔw livrer u ka yɔrɔ la o wagati kelen i bɛ taa sɔrɔ dutigi dɔ bɛ yen a muso man kɛnɛ a den man kɛnɛ o n'a ka ordonnance jɔlen bɛ palu gansan mali la palu gansan ordonnance kuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo wa naani wa duuru o ye asako ye dɛ asako wa naani wa duuru ordonnance mali du dugukolo bɛɛ na dɔw muso dalen don denw dalen don dɔw yɛrɛ man kɛnɛ u muso man kɛnɛ dɔw man kɛnɛ muso ni den tɛ b'a kɛ cogo min na dɔw kɛlen bɛ ka kɛmɛ di muso ma ko moto takisini ta ɛ eh, n'a fɔra ko kasiki fɛnɛ baara ɲuman don dɛ hakilina ɲuman don bilahi maliyɛnw ye fɛn bɛɛ to yen eh, eh, transition kama maliyɛnw kɛra transition fɛ maliyɛn ye kɔngɔ muɲu maliyɛnw ye minɔgɔ muɲu maliyɛnw ye jajugu muɲu maliyɛnw ye nafolo nafolo tiɲɛ muɲu mais ni maliyɛnw kan tɛ fɛn min na a y'o to yen maliyɛnw y'an wele k'u ma labɛn nin kama fɔlɔ anw de b'a fɔ aw ye fanga ye anw de ta ye n'an m'a fɔ aw ye mɔgɔ t'a fɔ aw ye a ye kasiki ko in jɔ a kana dabila dɛ mais a ye mɔgɔw sensibiliser a la a ye mɔgɔw n'u hakili da ɲɔgɔn na a y'a dɔn k'a fɔ waati min sa nin waati ye waati gɛlɛn de san ban kuma sera mandaw ma sara sanni tɛ sugu la nin wagati kelen n'a ko k'a bɛna fɛn dɔ wajibiya mɔgɔw kan a bɛ gɛlɛya minnu b'a fɔ la an b'a dɔn tiɲɛ don jo b'aw bolo nka bi maliyɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn bɛ k'a dahirimɛ de ɲini bilahi maliyɛn hakili tɛ a yɛrɛ kunkolo la maliyɛn hakili tɛ a yɛrɛ kunkolo la maliyɛn hakili tɛ a den kunkolo la maliyɛn hakili tɛ a yɛrɛ ka maliyɛn yɛrɛ bɛ bɔ ka taa fɛn min ɲini bilahi mɔgɔ dɔ banatɔ b'a sen kan c'est trop a b'a sen kan a man kɛnɛ mɛ mɔgɔ tɛ se ka da bi an m'a fɔ a man ɲi dɛ a ka ɲi nka a ye nin wagati to yen aw delila aw ye nin wagati to yen anw de y'aw kumada ye anw de b'aw fɛ anw de b'aw tanu n'an ye fɛn min mɛn an b'a fɔ aw ye jagoya tɛ foyi tɛ hakilina ɲuman don nka bi n'a fɔra e muso o somɔgɔw bɛ gawo e muso somɔgɔw bɛ tɔnbɔkutu olu bɔr'u sigiyɔrɔ olu nana jigin e kan o bɛ e fɛ yen i kɔrɔmuso denw b'i fɛ yen kalan na i balima dɔw bɔr'u sigiyɔrɔ la ko gɛlɛya bɛ olu b'i fɛ yen malo kilo yɛlɛnna ɲɔ kilo yɛlɛnna sukoro o yɛlɛnna ɔ o waati kelen esansi o kɛmɛla o kɛmɛ filala kɛra kɛmɛla ye esansi yɛlɛna ni esansi piri dubilela waa kelen esansi o bɛ bɛn kɛmɛ eh, eh, litiri duuru ani dɔɔni ma dɔw tun bɛ kɛmɛ naani de di esansi sɔngɔ la u denw ma moto saba moto fila u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kɔfɛ mɛ bi olu bɛ kɛmɛ seegin de di balimaden b'i kan mali ye mali ye duba kɔnɔna de ye n'i bɛ duguba kɔnɔ balimadenw bɛ na sigiɲɔgɔndenw bɛ na ni taji yɛlɛna ni balo ni esansi yɛlɛna fɛn bɛɛ de bɛ yɛlɛ o wagati kelen n'a fɔra ko dutigi ka taa don kasiki ɲuman waa wɔɔrɔ waa duuru waa naani ko ka taa den saba den naani san k'o di dutigi min bɛ se ka bi ka taa waa mugan waa bi saba bɔ bi k'a b'a don kasiki la a ka gɛlɛn an m'a fɔ a man ɲi a ka ɲi gouvernement anw ta de ye anw ta de ye gouvernement ye anw ta de ye asimi ye bilahi anw de bɛ moto sanfɛ anw de kun bɛ ci anw de bɛ accident kɛ n'i taara urgence la bi i bɛ taa jeli sɔrɔ accident tɔ bɛ ka na le ni kasiki donna tiɲɛ don a bɛ caman bɔ a la nka a y'a lajɛ maliyɛn hakili t'a kunkolo la bi dɛ maliyɛn bɛ sigi bi a bɛ miiri a bɛ fɛn min na ye yurugu kɛlen bɛ ka mali fan bɛɛ minɛ sugu kɔnɔnaw kɔmɛrisanw ka mandaw ma sara i bɛ taa bi walasa ka dossier ka taa eh, eh, trésor la ka sara contrôle financier dɔw b'a f'i ma ko f'i ka wari di bila olu sigilen bɛ olu mago tɛ nord la olu mago tɛ sud la olu mago tɛ faransi la olu ko k'u ka hakɛ olu ko k'u ka surafɛn ni kɛlɛbaga bɛ transition na bi ta administration don

wa administration kelen mɔgɔw de bɛ yen commerçant minnu bɛ yen n'u n'a ka kan patantiw b'u bolo u ka hakɛw b'u bolo u b'olu jɛ hakɛw la k'olu ma sɔn k'u ka surafɛn di olu ma 10 pourcent di n'a ma di a to yen i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ni wari sara kuma sera o contrôle financier dɔw bɛ yen i ka manda tɛ sara n'i ma nin di yan o y'a sɔrɔ commerçant ye juru ta mɔgɔw ka juru b'a la fournisseur ka juru b'a la baarakɛlaw ka juru b'a la o bɛ cogo min na entrepreneurw bɛ ten siman juru tara nɛgɛ juru tara fɛn bɛɛ juru tara o sara kuma selen faama dɔ bɛna f'i ma n'i m'ale nin yɔrɔ d'a ma i ka manda tɛ sara ɔ n'a fɔra i ka manda ma sara wali juru b'e la i bɛ jɛ o wari fɛnɛ min kan ka sara i bɛ jɛ ka dɔ b'o la k'o don faama in sigilen ma o fana b'a fɔ n'a ale ta ma di a t'i ka wari bila ka taa trésor la pour paiement o commerçant dɔw sigilen bɛ k'a fɔ n y'a to ala ma kabiri salo u ka salo manda b'u bolo dɔw ka salo na sini manda b'u bolo olu sigilen bɛ u b'o ko ɲɛɲini wagati kelen faama dɔw ta b'a la n'i ma nin di an tɛ nin kɛ asimi administration nettoyer asimi mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ se k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli u b'a fɔ i n'a fɔ u bɛ transition fɛ u tɛ transition fɛ u tɛ mali fɛ u bɛ faama kɔrɔ ka baara de la o mɔgɔ kelenw de bɛ yen u mago foyi tɛ mɔgɔ la donc an b'a dɔn nin de la ko vraiment maliyɛnw bɛ ka muɲu hɛrɛ de kama maliyɛnw bɛ ka muɲu siniɲɛsigi de kama maliyɛnw b'a la k'u muɲu bi walasa mali bɛ jɔnya jugu min kɔnɔ ka ban walasa gɛlɛya min bɛ mali kan o bɛ nɔgɔya kasiki ko an k'a lajɛ ka mɔgɔw sensibiliser hali bi an ka taa ekɔlisow la an ka taa iniversitew la an ka taa debaw sigi an ka denmisɛnninw nafaamuya kasiki ko la an ka to u yɛrɛ ka kasiki nafa dɔn an ka fɛn min ye moto takisini bolilaw an n'u ka debaw kɛ an ka t'u regrouper ministɛri k'o kɛ u yɛrɛ ka kasiki nafa dɔn katakatanin bolilaw bɛ ten n'an ye nin dɔn kalo wɔɔrɔ kalo naani an bɛ se k'a don dɔɔnin dɔɔnin mais n'a fɔra nin bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ jamana kan jamanadenw muɲunen don jamanadenw sɔnna kɔngɔ muɲu transition kama u ye minɔgɔ muɲu transition kama nka ni jamanadenw k'u tɛ min na an k'o to yen ni maliyɛnw k'a tɛ min na i bɛ t'a sɔrɔ o de y'a se ye bilahi maliyɛn caman ma sɔn kasigi ko in ma a ka d'anw ye a ka nin ko a ka waati wɛrɛ di a kana to yen dɛ mais an ka nin wagati bɔ a dɔgɔ kɔrɔ c'est pas parce que k'a tora a ma to yen mais hali bi ni gouvernement ɲɛ b'a la k'a fɔ ni ne bɛ se ka maliyɛnw kisi a ka ɲi mais an ka temps dɔɔni di hali bi donc o ye an ka laɲini ye ka ɲɛsin o kuma na corruption ale ni kasigi ko ma an bɛ taa an ka thème sabanan na lasini i bɛ zigiri dɔ k'a la zigiri de bɛ da bi baro kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan zigiri de bɛ da bi baro kɔnɔna la ka tɛmɛ fan bɛɛ kan aa fɛn bɛ yira mali dɔnnibaaw a ye wuli k'aw jɔ mali dɔnnibaaw a y'a cɛsiri mali dɔnnibaaw lasini an ka taa ɛ a laban'o ma bi an bɛ mali dɔnnibaaw wele k'a ɲini u fɛ mali kɔnɔ ko fila de bɛ yen n'i y'i da don o la fo k'i da b'o la o de kɛra sababu ye ko tɔw b'a la ka tiɲɛ ka taa mɔgɔw ɲɛ bɛ fili la i tɛ se ka kuma n'i da donna silamɛya la e o to yen dɛ hali ni tiɲɛ b'i bolo o to yen silamɛw ka ko to yen dɛ olu ka ko man di nin ye fili kumaba ye ala ko a ye tiɲɛ fɔ ala ko a y'aw sigi tiɲɛ fitinin tiɲɛ miseli a y'aw sigi o kɔrɔ sanni nkalon yiri tu ye politiciens siranna ka tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ vote u ye videomaniw siranna ka tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ t'olu ka video lajɛ sugukɔnɔmɔgɔw siranna ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ ko n'olu taara kaso la ko olu mɔgɔ t'olu labɔ bɛɛ siranna ka tiɲɛ fɔ mali diinɛ ko la bɛɛ b'a la k'i sago kɛ bɛɛ b'a la k'a se kɛ n'an m'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma walahi ala kira ka taasira b'a la ka bila dɛ kira rasulu sallallahu alaihi wasallam eh ala kira ka taasira b'a la ka bila dɛ maa minnu bɛ karamɔgɔw kɔ k'u tanu a ye kanga da u ye u ka bari kɔnɔna sen bɔ a la dɛ zigiri de bɛ da bari kɔnɔ i b'a fɔ ko ko wɛrɛ n'i donna bari kɔnɔ deux heures trois heures du matin ni gulɔ mɛnna gulɔ tɛ san n'u y'a ye gulɔ sanni jɔra u bɛ zigiri son k'a la n'o kɛra kuma min na gulɔminnaw yɛrɛ pantɔ u b'u sɛgɛn gulɔ bɛɛ bɛ bɔn npogotiginiw pantɔ gulɔ bɛ bɔn i b'o mankan mɛn sidi muhammed ayidara sidi muhammed ayidara ɛ eh, ala kira tɔgɔ de bɛ ka fɔ bari kɔnɔ tan ɛ eh, nin kɛra silamɛ jamana de la ɛ eh, a ye kanga da zigiridalaw ye u ka bari kɔnɔna sen bɔ a la n'a fɔra gulɔminnaw muso minnu ma furu ɲa muso furu salen kɔrɔ minnu ma sɔn k'u cɛ bato olu le bɛna dɔn kɛ u b'u sen kɔrɔta ala kira fasa la e eh, la ilaha illallah mahamadu rasululayi e eh, karamɔgɔ a ye kuma zigiridala dɔw fɛ u ka bari kɔnɔna sen bɔ a la n'an y'an da don fɛn fɛn na karamɔgɔ kɔmɔgɔ bɛ wuli ka an neni n'an kumara karamɔgɔ ka videomanw b'an neni ɛ nka a y'a dɔn ala ka diinɛ de don mahamadu ka diinɛ de don an ye silamɛya sɔrɔ an fa n'an baw de bolo an ye tiɲɛ sɔrɔ an ka sow kɔnɔ an ye tiɲɛ sɔrɔ an ka kabila kɔnɔ nka o n'a ta o ta an kɛra karamɔgɔw fɛ a y'a lajɛ min y'a seginna kuranɛ kan min ye ala dɔgɔma ta ka kira sɛgɛrɛ ka ala sɛgɛrɛ ani mɔgɔ min taara zigiri da bari kɔnɔ an tɛ bɔ an k'olu fɛɛrɛ ɲini wa han n'a fɔra ko ala kira fasa de bɛ ka da bari kɔnɔnaw la u b'u sen kɔrɔta zipu kunkurunin b'u la u b'u senw seri ni gulɔ bɔnna u b'a fɔ ka gulɔ kura wɛrɛ sigi tugun ko dɔn ne ye gulɔ bɔn jɔn fasa don mahamadu sallallahu alaihi wasalam kira fasa zigiri de bɛ ka da bi bari kɔnɔnaw la zigiri de bɛ ka da bi restaurant kɔnɔnaw la ɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ a y'a lajɛ fitinɛ bɛ jamana kan dɔnnibaaw a y'aw yɛrɛ jalaki tiɲɛ don an b'an makun n'an kumara an kana tiɲɛ fɔ dɛ hali n'i ye tiɲɛ fɔ nin ye karamɔgɔ ye n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a kɔmɔgɔ bɛ ba i la k'a fɔ bi k'i kumara k'i ye tiɲɛ fɔ o tiɲɛ mana bɛn mɔgɔ o mɔgɔ jogo ma o tɛ lajɛ o kɔmɔgɔw bɛ wuli k'i kɛlɛ mɛ a y'a lajɛ ala kira fasa dali bari kɔnɔna la an k'o bɔ a la sa a ye ala kira fasa dali bari kɔnɔna la a y'o bɔ a la n'a y'a sɔrɔ bi ko silamɛya ni silamɛya tɛ jɔn bɛ muso furu nɔgɔya la ni silamɛya tɛ jɔn bɛ hinɛ sɔrɔ tan ni silamɛya tɛ bonya min bɛ yen bi jɔn b'o sɔrɔ an muso minnu b'an bolo an y'a sɔrɔ silamɛya de la i bɛ taa dɔ den ɲini ni silamɛya tɛ a tɛ di wari tɛ muso dɔw sɔrɔ sanu t'u sɔrɔ diinɛ de b'a sɔrɔ n'o diinɛ kelen n'an kɛlen bɛ k'o da k'o tɛrɛkɛ anw tɛ bɛn kelen ma anw tɛ sigi kelen ma anw t'an tɛgɛ kɛ kelen ye anw futinɛna ɲɔgɔn kɔrɔ n'i kumara ala kira ma foyi tɛ f'i ye n'i kumara ala ma foyi tɛ f'i ye nka n'i kumara karamɔgɔ dɔw ma i bɛ biri k'i buruja kira ka diinɛ lafilila nin kɛra dans un pays où il y a 95 pourcent des musulmans zikiri bɛ ka da bari kɔnɔ yen de zikiri bɛ ka da bari kɔnɔ yen de a y'a lajɛ n'i y'a mɛn bɛ ko sidi muhammed ayidara n ko dɔ de sɔnna ee mali sirifuw a ye wuli aw k'aw jɔ nin na mali dɔnnibaaw a ye wuli aw k'aw jɔ nin na a k'a dɔn mali fitinɛ dan tɛ politiko kɛlɛ dɔrɔn ye mali fitinɛ dan an ka miiri an bɛ ka min kɛ an ka diinɛ la an bɛ an ka diinɛ lafuli min kɛ an k'a bila an kunna fo ala k'an nafu maa o maa n'i ye dankari i ka diinɛ la fo ala ka dankari i la n bɛ min fɔ aw ye nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen o nabi ɲuman in kafiri dɔ y'a minɛ k'a b'a faga kafiri in kɛlen ka nabi ɲuman in minɛ k'a b'a faga a ko nabi ɲuman in ma fɛn dɔ fɔ n ye ni n nisɔndiyalen don min bɛ n nisɔngoya ani o kuma kelen de ni n nisɔngoyalen fɛnɛ don min bɛna n nisɔndiya kuma kelen min bɛ n bila ni n nisɔngoyalen don n bɛ nisɔndiya walima ni n nisɔndiyalen don n bɛ nisɔngoya nabi ɲuman in ko kafiri masa in ma a ko a bil'i kunna ko ko bɛɛ waati n'i y'a dɔn ko ko bɛɛ waati n'a y'a sɔrɔ i bɛ diya la n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn na i b'a bil'i kunna ko don dɔ k'a bɛ ban n'i y'a dɔn ko ko bɛɛ waati n'a y'a sɔrɔ i tɔɔrɔlen don n'a y'a sɔrɔ fitinɛ b'i kan n'a y'a sɔrɔ i degunnen don a bil'i kunna ko waati don bilayi ala in de bɛ se ka degun wuli ka bɔ maliyɛnw kan bɛɛ ɲinɛna ala kira ka diinɛ kɔ ɛ a kana ɲinɛ diinɛ kɔ koyi ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko a kɔrɔkɛ ma jafar a ko n'i bɔra ethiopie taa dugu min na ka taa dugawu kɛ mali de don dɛ a kɛra mali nord la ee eh! hali kira sanuman ye dugawu kɛ anw ye n'i y'a mɛn bi bɛɛ bɛ girin manden manden manden manden n'a sɔrɔla arabu de fɛ anw tɛ dugudennin ye dɛ waliju kɛmɛ saba ani kɔ aw ɲinɛna ala kira a kɔfɛ ko diinɛ bɛ tiɲɛ tan ni fila de bolo diinɛ tɛ tiɲɛ mɔgɔ tan ni fila min bolo ala kira kɔfɛ a mɔgɔ tan ni fila la ala ye fila bɔ manden kɔnɔ mali kɔnɔ seku amadu amadu ale tun bɛ juru a tun bɛ yiri fara de bɔ k'o kɛ juru ye k'a feere min bɛ bɛn i ma don min na kiiri sera a ma ale jiginna ka bɔ masakɛya la k'a yɛrɛ bɛn kiiri ma ala y'o bɔ anw de la a ye cheikh amala lajɛ kɛ jɔn bɛ yen bi n'i bɛ se k'a fɔ bi cheikh amala ɛɛ ala y'an sɔn nin cɛba nin na ninnu bɔnnaw de y'anw ye an kana to diinɛ ka jigin an bolo i b'i kali ka delili kɛ ni cheikh amala de ye cheikh amala o b'a fɔ cheikh amadu tijani ye cheikh amadu tijani o b'a fɔ ala kira ye ala kira b'a fɔ ala ye ala b'a ɲɛnabɔ bilahi nin fɛn damadɔ naani ne ko a bɛ dili umu bila min fa waliju ba waliju den waliju ala y'o bɔ mali de la siri moro kan fɛn tɔgɔ ye di sidi moribo o ye waliju ye o bɛ n bɛ se ka fili kuma fɔcogo la sidi o ye waliju ye o muso dili umu olu den sidi moribo kan o ye waliju ye fa waliju ba waliju den waliju ala y'o bɔ dugukolo kelen min na o ye mali de ye moribo kan ani dili umu ani olu denkɛ siri moribo kan o dili umu ale de y'i kali a y'a ɲini ala fɛ a ko ala i kana ne ala kana to ne ni kafiri ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan tubabu ko ko fo ka taa ko ka taa i ɲɛ da dili umu kan a ye ala wele ala ne ni minɛ yani n ɲɛ ka da ninnu kan ala ye fɛn bɛɛ k'anw ye diinɛ sira fɛ ala ye maɲumanw bɔ an na n'a fɔra o dugu kelen de la jamana kɔnɔna la o dugu kelen de la hali bi an k'o dugu kelen de la zigiri bɛ ka da misiri kɔnɔ an ka fu siri nin da la haut conseil ka wuli an ka fu siri nin dan na zigiri dali bari kɔnɔna la a man ɲi dɛ a bɛ fitinɛ jigin jamana kan a bɛ fitinɛ jigin fa jamana kan ala y'an bɔ ni mɔgɔba in bɛɛ la ala y'an bɔ ni mɔgɔ kanu ninnu bɛɛ la ala ye dɔnnikɛla sugu bɛɛ ci an ma mamadu suwadu ee eh, a y'a lajɛ i b'an ta sanfɛ i tɛ mali dugu foyi ta ko mɔgɔba dɔ ma bɔ yɔrɔ min na diinɛ sira fɛ k'a daminɛ kabiri askiya ka na sankore ka b'o la ka na eh, eh, eh, balanzan ka b'o la ka na kɛnɛdugu ka b'o la ka na manden i bɛ sira o sira ta i t'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɔra dɔ la ɛ n'a fɔra hali bi an kelenw de bɛ sigi k'a lajɛ dɔw darimɛ ɲini bolo dɔw ka diɲɛ nata bolo dɔw ka diɲɛ hɛrɛ ɲinini bolo olu bɛ alakira tɔgɔ ta ka t'o da bari kɔnɔ maaw b'u pan k'u sen seri dɔlɔw bɛ bɔn jeliw bɛ sɔn dugukolo bɛ ta k'o di dɔnkilidalaw ma adamaden bɛ seri ɛɛ la ilaha illallah muhammadu rasululayi an t'a dɔn ko ko bɛɛ bɛ ban don dɔ nin ye anw silamɛw ka baara de ye tan a ye kanga da minnu bɛ zigiri da bari kɔnɔ u k'a dabila minnu bɛ zigiri da bari kɔnɔ u k'a dabila nin tɛ taabolo ɲuman ye dɛ n'a fɔra ko alakira tɔgɔ ma se ka lakana dɔwɛrɛ ma ka t'o da jamakulu cɛ ma jamakulu mun ma sɔn ala ye jamakulu mun ma sɔn kira ye ni muso minnu bɛ bari kɔnɔ ni muso bɛɛ kun y'i yɛrɛ bila tan jɔn kun bɛ jɔn furu ala kun bɛ barika don furu la wa muso minnu bɛ bari kɔnɔ n'olu ko minnu sɔnna ka to cɛ kɔ ka nasɔngɔ muɲu ka nasɔngɔ kunkurunin muɲu ka tɔɔrɔ muɲu ka gɛlɛya muɲu muso minnu sɔnna k'o muɲu n'olu fana kun y'u yɛrɛ labila i n'a fɔ minnu bɛ bari kɔnɔ n ko jɔn kun bɛ taa jɔn ka furusiri kɛ minnu bɛ zigiri da bari kɔnɔ n ko ni bɛɛ kun y'i yɛrɛ labila ni muso kun ma barika don u yɛrɛ la e kun bɛ taa jɔn ka kɔɲɔyɔrɔ ka taa zigiri da ka wari sɔrɔ minnu b'a kɛ a y'a fɔ u ye u k'a dabila baara ɲuman tɛ o de bɛ yen ko komini fɔlɔ bari kɛmɛ wolonwula ani kɔ o de bɛ yen bi bi in na jɛnɛya kɔni tɛ o taara ka dan kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ chambre de passe la o kɔnɔ o banna siniwaw ye fan bɛɛ minɛ o la daraw de bɛ compter jɛnɛyakɛ daraw de bɛ compter k'a bila o banna mɔgɔw ma kuma o la mais k'a ta ka diinɛ sɛgɛrɛ ka taa zikiri da bari kɔnɔ a y'o bɔ a la a y'o bɔ a la a y'o kelenni bɔ a la minnu bɛ ka dɔn kɛ bari kɔnɔna la kira fasa la n'aw tun bɛ ala kira nafa dɔn aw tun bɛ taa o dɔn kɛ misiri kɔnɔ n'aw tun bɛ ala kira nafa dɔn aw t'a ka denbaya jɛ nasɔngɔ la ka t'o don gulɔ in na n'aw tun bɛ ala kira nafa dɔn e t'i ban i cɛ la k'i furu sa ka tila bari kɔnɔ taga la n'i bɛ ala kira nafa dɔn e tun bɛ sabali kira ye sabali de fɔ c'est pas parce que i bɛ dɔn kɛ zikiri la ko zikiri ka d'i ye cɛba dɔ de tɔgɔ bɛ zikiri kɔnɔna la mais a y'a lajɛ an kana ɲɔgɔn musalaha galon kan i tɛ se ka kuma kuma tigɛra mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ fila de bɛ mali kɔnɔ i tɛ se ka kuma minnu fɛ juge ani diinɛ ɲɛmɔgɔw n'i kumara dɔrɔn aa ninnu to yen